igbo bụ igbo ekele m ụnụ ọ lọlọ nneka chimezie na-ekwu anyị na-ewetakwara ụnụ ọnọdụ igbo eji m ohere a na-ekene igbo bụ igbo igbo ndị ọma ndị chukwu kere ọfụma ma chọọ mma na amamihe na ike e nwere ihe m chọpụtara ugbu a bụ na anyị nwa bụ ndị Igbo givugo up ọkachasị ụmụ nwoke anyị ụjọ dịzi ndị be anyị n'arụ kịta tụọ eke ha nke bụ na naijiria ịma enwere a set of people ha ha nwa ji power now na-akpara anyị nkata and nkata na-akpara anyị abụdị iche anyị aka mgba ha ha ji nnọọ nwayọọ na-eneba anya n'omume anyị and our weaknesses ya weaknesses anyị ahụ ka eji alụso anyị agha anwụ anyị ọgụ and eh, ofu ihe dị n'ime ya bụ etinyego ụjọ n'arụ ụmụ nwoke anyị rinne nke bụ na onye amị nwere ike onye igbo nwere ike na-agara onwe onye amị sị ya danye na um, petri roluwe be anyị adanye na-erolu ị jụọ ya asị gị a ga-agbagbu ya Ido ya sị gị a ga-agba ya egbe ee gịnị anọkata abịa nwụrụ mmadụ gaa na Tiger Base asị ha kpọọ ndị nne na nna weta 3 million ha weta weta 5 million ha weta ndị na ndị na-eme ihe a wụkarị ndị ugwu na ndị yoruba i lee ya na nke Tiger Base ọla onye yoruba shaba onye awụsa so ha etinyego nnukwu ụjọ nke bụ na accept anything you know and uh, it's like ewinugo the war a na-alụ ya and emerigo ee eh, mana ihe m na-achọ ịgwa ndị Igbo na o luna mgbe anyị ga-elite because onye emeriri n'agha na a na-achọ ikpochapụ ikpocha ọgụ ya na-awụ fight to finish asịghị m onye ọbụla jee nụba ọgụ ma ọ challengewe ndị amị mana the level of tolerance anyị na-enye kịta emego anyị anyị dịzi ka ohu ka anyị na-anata ụlọ anyị na-anata ụlọ anyị na-aga emepere ụzọ ịma abịa ebe ahụ ihe dị ka ndị custom ka ndị gịnị amahụ m anybody can arrest anybody n'ala Igbo kịta otu m siri hụ ya ihe a wụ checkpoint ndị custom nke ihe ha yi ihe ahụ wụ light eh, ash so e nwere ebe ị ma ha setụcha road block ha ha mepecha different openings so ka anyị gbafere ofu moto gbafee moto na-agbafesi di m soro gbafee ofu onye n'ime ha mapụta sị ya stop there na o jikwa eshi ụzọ ahụ o jikwa eje m na-ene ihe nke a so di m na-asị ya ya sị di m come down you will sweep m na-elekwenụ ihe nke a na-ele ihe a di m na-asị ya ya ewele iwe na-ayọkwanụ ya biko and the words ụda dịka anyị na-adị ayọwa na officer no vex ee eh, moto pass there anwụ mfọrọ na na-eme espe m nọkwa n'ihu na-elele ha nwoke a wee ruzie nke ịbazi mba come down and sweep sị nụkwa ihe nke na-achọta ime eme so ihe ọzọ m mere bụ m were iwe m jụwazie dị onye na-ajụ ya ke ihe o mere ke ihe o mere ele ihe o mere o ji sị ya come down and sweep and hara so ihe ọ na-achị m ihe anyị na-eme ihe wee amaka ike anya ha paakị anapụ ha ego na-achị esi abadiwe onye ka ọ na-asị bịa lotuo bịa zawa ihe on what ground anyị na-ele that boy wụ obere nwa ma ọ dọrọ n'ebe 58 years that boy should be in his early 40s m sị ya chere ihe a wụzi see finish level unu debere ndị igbo adịghị m ji were my experience na-ekwu okwu a na ihe a wụ experience ọtụtụ ndị igbo anyị na-agabiga a nọkata polisi sị gị kwụsị a nọkata asị gị anapụ gị ego no more anyị adịghị ekwuzi kpakam otu ọbụla n'ala igbo ugbu a anyị pụta ndị amị enwere mgbe m na ndị amị sere okwu kpọpụta driver for nothing na-agba tọọchị n'anya m were m na ndị amị pịaka ya n'anyasị ahụ na-ajụ nke a wụzi gịnị na anyị enweghị simple human rights a bịa na-eme abuse your right ikwete kee na ụdị ndị dị ihe ahụ nna m mgbe kwaghere moto wuto na-ajụ ị na-apụ ara gịnị ka o mere nke na mmadụ si ebe a na ọ wụ na ụnụ achọghị ka moto na-aga ebe ụnụ blọkụ ya so ihe a wụ ọnya ka unu na-ekwe ụnụ nọkata ụnụ mee ekwu ofu ụnụ nọkata ụnụ chọọ ofu onye nyere zọọ ya pịtapịta naa ya ego otu dị ụnụ mma wee were mba na-agwa gị ihe a wee were mba na-agwa gị ihe a ghọọ this guy ahụ na-ajụ onye na-agwa gị na ya bụ ọgbọ nke i ji wụrụ polisi so ka m na-abazi mba ahụ ewezi iwe onye isi ha pụta yọwazi m sị anyị lawa na-achị m gị eme m sị lekwa ụzọ ruo ya ebe anyị gafere now enwekwa na police checkpoint mgbe ha na-eme ihe ha pụta ya ya asị anyị nye ya ego di m sị ya jiwede ego ya na-enye ya asị anyị park dọkụmentị m sị ya ọ nọ na vidiyo m mere eme m sị ya so because na ya enyeghị gị ego ugbu a now gị ma na ị ga-echeki boot cheki dọkụment do you know why ha ji eme ihe a maka na ndị Igbo adịghị enwe patience ịchaghala ha ka ị cheki dọkụment ha ayọwa biko nye ya ego ole ọ chọrọ and again unity of purpose anọzighị because at a time enwere mgbe o ru m n'uche m pụta ka m kwụsị bupụcha ihe a ha dere n'ụzọ na-aja ha nwaanyị maka enwe nga under 2 minutes gị na-ahụ like 4 checkpoints mana ime ihe ọrụ onye ibe ngel otu nga bara anya gbatị nye biko nga ịchọ ka ha laa late nga ọchọ ka ha laa late so a studyala anyị mara ihe anyị wụ na-agazi ahead of us just is like onye kara anyị line anyị na-aga otu ha si plan ya o ruole mgbe onye ọbụla bụ onye igbo anyị ga-elite mm? sometimes you spend some time to argue things out and obodo ọbụla dịka igbo si eme mbụ obodo ọbụla aka kpara nwa ha obodo na-agbakọ agbakọ aga ọgụ ya mana kamgbe ndị PG na ndị eze kọrọpshọn juru everywhere ihe mee sef ide ha gaa polisi ha so ha na ndị polisi gbakọ hịọpụta the family ego ọtụtụ ndị anyị na-ayakarị awụ some of Igbo lawyers are worse than organ harvesters some of them are worse maka a bịa ị sị ha gaara anyị ije ahụ ha gaa ha awụ ụzọ ndị polisi napụtakwu ego dịka ihe ụmụnne anyị ndị na-ekilia ngwa ahịa na wọf na-eme ha gaa ha agwa ọ ha na-egosi ndị kọstọm otu esi ana ndị Igbo ego so o ruole mgbe anyị ga-aghọta na ọtụtụ ihe ị ga-eme ime ya arụgidokwa anyị let's stop it maka ị nwere ike ịwụ clearing agent taa o ruo echi gị wụrụ importer and onye ọzọ ga-ekiliara ya ị nwere ike ịwụ clearing agent taa o ruo echi nwa gị awụrụ importer onye ọzọ ga-ekiliara ya ndị igbo nọ na polisi nọ na fọs ị ga-arụ polisi adịghị arụ ya fọreva o ruo echi ndị polisi ihe ahụ i ji were mepee ndị ọzọ anya otu esi anata ụmụnne m ndị igbo ego o ruo a ga-ana nwa gị unu na-aghọta ihe m na-ekwu so ka anyị nwa bụ ndị igbo lite mara na enyi de anyị nwa ghọtara na igwe bụ ike unity of purpose ejide nwanne gị kwụrụ zọpụta nwanne gị o rukwa echi ejide gị nwanne gị azọpụta gị I can assure you enweghịdị ebe ndị ofe mmanụ maọbụ ndị awụsa ruru anyị ọwụ n'ike ka ọwụ na brain ka ọwụ na amamihe i don't understand anyị ga-eji na-ebe vọvọvọ ka aṅụ na anyị na-ebegharị when ama m na anyị jikọọ aka ọnụ anyị ama na-ebe ya ọzọ wụ ụmụnne anyị na-eme ụnụ lọta ụnụ ga-aga kpọrọ ndị amị ga-eche ụnụ nche oseni ha maka na oke nọ n'ụlọ gwara nke nọ n'ama na azụ nọ na ngịga maka na mgbidi ụlọ gbawara agbawa ka ngwere na-arịbaga mbọsị ọbụla igbo litere mara na ọgụ nwanne na nwanne dị mma ka a lụọ ya n'ime ụlọ karịa ịlụ ya pụta n'ezi ka ọ ga-ebido dịwara anyị na mma mbọsị ọbụla onye ọbụla bụ onye igbo na-agafe hụ ebe a na-emegbu onye igbo ibe ya ị kwụsị jụọ why ihe ga-ebido dịwara anyị na mma mbọsị ọbụla ị nọ in position a sị gị ka e ji gị nata nwanne gị ego ị mara na ị natachaa nwanne gị ahụ echi ha ga-anarakwa gị ị jụ sị na ị ma mme ya ọ ga-adịrị igbo na mma ndewo